Atate, Mulungu wathu wakumwamba, tikuyamikani komanso kulemekezani chifukwa cha ukulu wanu. Zikomo Yehova chifukwa cha zabwino zonse zimene mumatichitira tsiku ndi tsiku. Tikuyamikani Yehova chifukwa cha nthawi ino imene mwalola timve mawu anu. Mwa chisomo chanu tikupempha kuti mutipatse bata kuti ndithu. Mutikomere mtima Yehova kuti tikaone za anzathu amene adamulemekeza Ambuye wathu Yesu Khristu ali wachichepere, atazindikira kuti Iye ndiye Mfumu ya mafumu, Kalonga wa mtendere. Tithandizireni tonse komanso mutikhululukire machimo athu ndi kutiyeretsa ndi mwazi wa Yesu Khristu. Mulemekezeke, mutamandike, lero ndi kunthawi zosatha. Amen. Tiyeni tiimirire ndikuimba salimo namba 125 kuimba mavesi awiri oyambirirawo salimo 125 mavesi awiri oyambirirawo tiyeni tiimirire mutha kuyambitsira ngati mukuidziwa okay

Haleluya. Kale basi. Yofunika tikapita ku nyumba tikaiikiretu yetu ulendo wina podzaimba sidzativuta ayi. Chabwino ah, tione mawu ochoka ku buku la Mateyu. Mateyu chapter 2 Ndiyamba kuwerenga pa vesi yoyambayo kukafika pa vesi yake ya 23. Mateyu chaputala 2 vesi 1 kulekeza 23. Ndiyamba kuwerenga. Ndipo pakubadwa kwake kwa Yesu m'Betelehemu wa Yudeya, m'masiku a Herode, mfumu, onani, anzeru a kum'mawa anafika ku Yerusalemu, nati, Ali kuti amene anabadwa mfumu ya Ayuda? Chifukwa tinaona nyenyezi yake kum'mawa, ndipo tinadzera kudzamlambira Iye. Ndipo Herode mfumuyo pakumva izi anavutika ndi Yerusalemu yense pamodzi naye, ndipo pamene anasonkhanitsa ansembe aakulu onse ndi alembi a anthu, anafunsira iwo, Adzabadwira kuti Khristuyo? Ndipo anamuuza iye, M'Betelehemu wa Yudeya. Chifukwa kunalembedwa kotere ndi mneneri kuti, Ndipo iwe Betelehemu, dziko la Yudeya, sukhala konse wamng'onong'ono mwa akulu a Yudeya, pakuti wotsogolera adzachokera mwa iwe, amene adzaweta anthu anga Aisraeli. Pomwepo Herode anawaitana anzeruwo mseri, nafunsitsa iwo nthawi yake idaoneka nyenyeziyo. Nawatumiza ku Betelehemu, nati, Yendani, mufunitsitse za kamwanako, ndipo pamene mudzampeza, mundibwezere mau, kuti inenso ndidzadze kudzamlambira Iye. Ndipo iwo, m'mene anamva mfumu, anamuka, ndipo onani, Nyenyezi ija anaiwona kummawa, anaiwona kummawa, inawatsogolera iwo kufikira inadza niima pamwamba pomwe panali kamwanako. Ndipo iwo powona Nyenyeziyo, anakondwera ndi kukondwera kwakukulu. Ndipo pofika kunyumba, anawona kamwanako ndi Mariya amake, ndipo anagwa pansi namgwadira iye, namasula chuma chawo. nampatsa iye mitulo, ndiyo golide, ndi lubani, ndi mure. Ndipo iwo, pochenjezedwa m'kulota kuti asabwerere kwa Herode, anachoka kupita ku dziko lawo pa njira ina. Ndipo pamene iwo anachoka, onani, mngelo wa Ambuye anaonekera kwa Yosefe m'kulota, nati. Tauka, nutenge kamwanako ndi amake, nuthawire ku Igupto, nukakhale kumeneko kufikira ndidzakuuza iwe, pakuti Herode adzafuna kamwana kukaononga iko. Ndipo iye ananyamuka natenga kamwana ndi amake usiku nachoka kupita ku Igupto, nakhalabe kumeneko kufikira atamwalira Herode. Ndipo. kuti chikachitidwe chonenedwa ndi Ambuye mwa mneneri kuti, Ndinaitana mwana wanga atuluke mu Igupto. Vesi 16, Pamenepo Herode, poona kuti anampusitsa anzeruwo, anapsa mtima ndithu, natumiza ena kukaononga tiana tonse ta m'Betelehemu ndi ta m'milaga yake yonse takufikira zaka ziwiri ndi tating'ono tonse, monga mwa nthawi imeneyo iye anafunsitsa kwa anzeruwo, pomwepo chinachitidwa chonenedwa ndi Yeremiya mneneri, kuti, Mawu anamveka m'Rama, maliro ndi kuchema kwambiri, Rakele wolira ana ake. osafuna kusangalatsidwa chifukwa palibe iwo. Koma pakumwalira Herode, onani, mngelo wa Ambuye anaonekera m'kulota kwa Yosefe ku Igupto, nati, Tauka, nutenge kamwana ndi amake, nupite ku dziko la Israyeli, chifukwa anafa uja ofuna moyo wake wa kamwanako. Ndipo anauka iye, natenga kamwana ndi amake, nalowa m'dziko la Israyeli. Koma pakumva iye kuti Akelao anali mfumu wa Yudeya m'malo mwa atate wake Herode, anacita mantha kupita kumeneko, ndipo pamene anacenjezedwa ndi Mulungu m'kulota, anamuka nalowa ku dziko la Galileya, nadza. nakhazikika m'mudzi dzina lake Nazareti, kuti chikachitidwe chonenedwa ndi aneneri kuti, Adzatchedwa Mnazarayo. Amen. Ndi ndime yayitali komanso ndi ndime yosangalatsa kwambiri imene ngakhale mwana wang'ono kumfunsa kuti anzeru akumawa ndani akuuzani. Maimba nyimbo kalekale kuti anzeru akumawa anaona nyenyezi kumapitiliza koko ndiye si nkhani yoti ndi yachilendo kwambiri ngakhale pali mavuto ena oti ndi nkhani imene pa zakubadwa kwake kwa yesu khristu imapezeka kuti fundo zina zikukhala ngati kuti sizilongosoka bwinobwino Tikutanthauza chiyani? Ndifunse funso. Kodi anzeru akumawa adali kwangati? chabwino abusa anena kuti tikamawerenga palibe kuti akufotokoza bwinobwino kuti adali kwangati wilix anena kuti alipo atatu ndiye yoti alipo atatu mukuitenga pati chabwino angoti anzeru akumawa koma nanga chifukwa chani timati adali patatu chifukwa aliyense akungochivomereza mmene kuti adali pangati patatu Koma- koma kodi nzoona chifukwa cha mphatso koma tikudziwa bwanji kuti aliyense adatenga mphatso imodzi

gululo imeneyi eti eh, ya zambiri koma zoti adalipo atatu izizi m'baibulo mulibe eti komanso nkhani ine makondo otchuka kuti aya- adakwera ngamira eti timazipeza kuti

Method of tracing kodi ah, oh, I mean, Umu kamba za anzeru a kummawa ya. Yeah, Yeah, mfumu yeah. adakaipeza ali pa ulendo Kwa ulendo ya. ya nde tiyerekeze kuti anthu achoka ku Mponela kuno Mhm. apita ku lilongwe ndiye ku lilongwe kuja akakumana ndi mfumu ya mzinda wa lilongwe Mhm. kukafika kumene kuja ife kusakasaka mwana amene ndi mfumu ya lilongwe Mhm. mutilozere kuti kuli

Ndiyepo kumwambako adaona nyenyezi ina yake imene idali yosemphana ndi zina zonse zimene anali kuchitani? Kuzidziwa. Pamene padayambira ulendo wawo. Koma mu mbiri yawo anthu amenewa awawa zero koma ili kuli Eya. chifukwa tikungoipeza apapa Eya. koma kwina akusikupeza ili Eya. pali kunokwena Chabwino tikamba tibwera kumeneko. Koma ndimangofuna kuti poyambira apa tione kunena kuti pali zinthu zina zimakambidwa za anthu awawa zoti sizoona. Zoti m'Baibulo mulibe. Pamwina tikali mwina tingozionera pa kanema ija ya Ambuye Yesu anzeru a kummawa akubwera motero mu okay um, chinanso tikhoza kukamba zoti anzeru a kummawa amene awawa amachokera dera liti ngati angoti kummawa anali malo otani Eh, zinthu zonsezo zofunika ndithu kuti titazilongosola kuzifufuza bwinobwino koma phunziro lathu la lero lino tikufuna tikhazikike kwambiri pa zimene iwo anachita zobwera kudzampembedza mwana amene adabadwa yesu khristu komanso chinthu china chimene tichidziwe choti sikuti iwo adabwera tsiku limene yesu adabadwa

Anzeru a kummawa amenewa, tizindikire poyamba kuti sanali Ayuda ayi, anali anthu a mitundu awawa. Malo awo mwina amene amachokera tikhoza kuti amachokera ku Babylon, chifukwa ndiye kunali kummawa kwa Yerusalemu, ku Babylon kumene anali kuchokera. Koma chinthu chosangalatsa ndi chodabwitsa chimene chikuchitika apa nchakuti awawa, anthu amene adali a mitundu, akubwera nkudzamulambira, kumgwadira Yesu, koma Herode, amene anali Muyuda weniweni, akufuna amuwononge Yesu. Kusiyana. kwa anthu awiri paja timakambanso kawirikawiri poyamba tinakamba za azimayi dzana lija tinadzakamba za anthu a mitundu pa kubadwa kwake kwa yesu khristu tinakamba za anthu ochimwa apanso tikuona kuti amene akubwera amene azindikira kwakukulu kuti nyenyezi iyi si nyenyezi wamba ayi anali anthu a mitundu sanali ayuda ayi anabwera anaona nyenyeziyo kudzamulambira yesu khristu koma herode akufuna amuononge ndiye izizi nchimene chimachitikanso ngakhale lero lino anthu a mdziko lapansi tili magulu awiri gulu loyamba ndi gulu limene limafuna limulemekeze yesu kumugwadira yesu kumvera yesu gulu lachiwiri ndi gulu limene limafuna kuononga china chilichonse chokhudzana ndi yesu kusokoneza china chilichonse chokhudzana ndi Chikhristu, kusokoneza china chilichonse chimene chingatengere anthu ku chipulumutso. Magulu awiri a anthu pa dziko lonse lapansi, posatengera kuti udabadwira kotani, posatengera kuti ndiwoneka bwanji, koma anthu amene alipo pa dziko lapansi ndi mitundu iwiri, olemekeza Yesu, onyoza Yesu. Ndi zimene tikuona apa. Ndiye tikati tiyambe poyambilira tione za anzeru aku m'mawa amenewawo kuti kodi anali ndani. Tikawerenga m'Baibulo limakambanso kawiri kawiri za anthu anzeru ena. Mwachitsanzo tikhoza kukumbuka mu chipangano chakale ku Iguputo kuja kunali anthu anzeru aja amene amadzamuuza Falao kuti kuchitika zakuti kutere amene aja amatchulidwa anthu anzeru. Ku Babeloni. chimodzimodzi. Tikumbukire nkhani ya Daniele, amayitanidwa pamodzi ndi anzeru ena Eh, wodzanenera kaya ndi asembe wodzafuna kufotokozera chimene chachitika kaya kulongosola chinthu chimene chachitika chifukwa chakuti Ndiye chachiwiri chimene tikuchiona pamenepa, ndiye anthu amenewawa ntchito yawo inali ngati yachipembedzo pang'ono, kufuna kuonetsera kupambana kwa chipembedzo chawocho chimene anali kuchitumikiracho. Ndi chimene tikuona kwambiri. Koma kawirikawiri Baibulo, makamaka Chipangano Chakale, likakamba za anthu anzeru amenewawa, amakhala anthu oti. agwira zinthu zosalongosoka, kapena kuti akutsatira zinthu zimene zinali zolakwika, kulimbikitsa zinthu zosokonekera, amene akusiyana kwakukulu ndi anzeru akummawa amene tikuwerenga apa, chifukwa awa akuoneka kuti agwira zinthu zenizeni, zoonadi zimene zimabweretsa chipulumutso kwa anthu chinthu choyambirira chimene tikuchiona ndi chimenechi kachiwiri tikati tione za ulendo wawo ulendo wawo unayamba ataona chizindikiro chizindikiro cha nyenyezi mwamba takambapo za zizindikiro zingapo zimene timayamba taphunzira Mulungu akubweretsa zizindikiro zosiyanasiyana kufuna kuonetsera kuti uyu amene akubadwayu ndiye Mesiya amene adalonjezedwa uja. Pali zizindikiro zingapo ndithu. Izizi ndi chizindikiro china. Nyenyezi. Ataiona nyenyezi monga ananenera muja inali nyenyezi yosiyana ndi nyenyezi zina zonse. Inali nyenyezi yopambana. mwina ndi kuwala kwambiri mwina mmene imayendera imayenda modabwitsa mothamanga kupita kuna kwake ye anadabwa nayo nyenyezi imeneyi tikawerenga buku la numeri chapter 24 vesi yake ya 17 kukukambidwa za nyenyezi imene idzaoneka pa kubadwa kwake kwa Mesiya. Nkhaniyi sikuti zangochitika ayi, ndi zimene Mulungu adaneneratu kalekale kuti zidzachitika. Mukawerenge Numeri chapter 24 verse yake ya 17 amene akuti ndikuona tsopano ndipo ndimuyandikira iye nyenyezi idzachoka kwa Yakobo ndipo idzatuluka kuchoka ku Israeli. Yesu Khristu kubwera kwake sikuti nkwangozi ayi. Yesu Khristu kubadwa kwake sikuti nkodzidzimutsa anthu ayi kuti kakungobwe bu wabadwa mu- munthu osadziwika kuti achokera kuti zinali zoti zinali kunenedwa, kulonjezedwa, n'kumakwaniritsidwa nthawi ngati imeneyi, kuti, Adzabadwira ku Betelehemu, nyenyezi idzaoneka. Ndiye awa tsopano anatenga zikwama zawo nanyamuka paulendo kupita kukaona zimene zinachitika. Ndiye tikuphunziranso kuona kuti cholinga cha ulendo wawo chinali kufuna kukam'pembedza Yesu Khristu. Tinakamba kuti ulendo wawo anthuwa udali wautali. Amene amachita kafukufuku kuchokera ku Babylon kukafika ku Yerusalemu mwina anali makilomita oposera 800. Ulendo wa makilomita oposera 800. Amene pamayendedwe awowa zikutheka kuti mwina adayenda masiku ochulukirapo.

Tsono nanga iwowa chidawapangitsa nchiyani kuti adzivutitse kuyenda ulendo woterewu? Chifukwa cha nyenyezi imene adaiwonayo. Adaiwona kuti idali nyenyezi ya malonjezano, nyenyezi yobweretsa chimwemwe, nyenyezi yopambana, nyenyezi imene inali kunenera za Mpulumutsi. Tikumbukire kuti Ayuda adapitako ku Babuloni paja kukakhala ukapolo. Nde Ayuda adapita ku Babuloni adatengako malemba awo, Baibulo lawo, anali nazo kumeneko. Ndipo kumeneko kudapezekanso anthu ena amene adayamba kuwerenganso Mawu a Mulungu. Ndipo ili litha kukhala gulu limodzi la amene anali kuwerenga Mawu ndipo anali kudziwa. za nkhaniyi kuti nyenyezi ikadzaoneka ndiye kuti Mesiya akutani? Akubwera. Chifukwa chake adanyamuka napita cholinga choti iwowo akampembedze iye. Adatsegula mphatso zawo nampereka golide, mure ndi chani? Lubani. Chinthu chodabwitsa kwambiri, mwina anthu amene oti achipembedzo ku Yerusalemu sanachite izi ayi. Akuluakulu achipembedzo ku Yerusalemuko sanachitepo zinthu ngati izi. Sitimvako kuti wamkulu wansembe anapita n'kukam'pembedza Yesu. Mwina ngati mudamvako, koma ine sindidamvepo ayi. Koma uyu, anthu awa, amene oti sanali kuwerengedwa ngati a pa pangano lawo ndi Mulungu, koma akubwera, anamva, anaona chizindikiro, natsatira, nakampeza Yesu Khristu ali mwana. Sadampezenso ali wamkulu ayi, ali mwana ndithu, koma adamgwadira, adampembedza. nampatsa mphatso zao. Adazindikira kuti uyuyu ndi Mpulumutsi wa dziko lapansi. Adazindikira kuti uyuyu ndi Mwana amene wabadwa ndi cholinga chopambana kwakukulu. Adakhulupirira Mau a Mulungu, adakhulupirira malonjezo ake, adabwera kwa Yesu Khristu, namgwadira Iye, nampembedza. Izi nzimene ngakhale ifenso.

anali ndi chimwemwe. Kodi ifeyo timakhala ndi chimwemwe tikamva zake za Yesu? Kapena mumtima mwathu mumadzazidwa ndi mkwiyo ngati mmene adachitira Herode? Aliyense azidzifunsa, kodi ine ndimamva kukoma ndi Yesu? Ndiye tione za Herode zimene anachita. Anachita zotani? Poyamba tinafotokozera kuti mwina anthu achoka kuno ku Mponela apita ku Lilongwe ndikukakumana ndi mfumu ya ku Lilongwe ndikawauza kuti ife tabwera tikufuna tidzaone mfumu ya ku Lilongwe kamwana kamene kabadwa muona ngati mfumu ingamve bwanji itakhala yankhaza ikhoza kuitana ana asilikali akupheni omwepo koma mwina mchisomo cha mulungu Herode, ngakhale adali wankhaza, inde, koma sadawedze, sadaphe anthu awawa. Iyeyo zimene adaona kuti, oo, anthu ndiwanamize, ndikhale ngati ndikufuna ndikampembedzenso, ndiye pitani, pitani mukafufuze, mukakampeza mudzandiuze, inenso ndidzatani, ndikam, ndikampembedze. Koma kodi iye cholinga chake chinali kufuna kukampembedza? Ayi. Cholinga chake chinali kufuna kukamuwononga. Herode adali munthu wankhanza kwambiri. Iyeyo amatanganika kwambiri ndi ntchito ya zomangamanga mu mzinda mwakemo komanso chinthu china chimene amatchuka nacho kwambiri ndi kuchaja misonkho yayikulu pa anthu awo. Anthu amavutika kwambiri kuti apereke msonkho. Mwina mukumbukire nthawi ina Ambuye Yesu Khristu, ah, Petro ana- anati, "Ah, kodi bwanji sitipereka msonkho kukhala ngati panali nkhani yokhudzana msonkho Afarisi. Ndiye Yesu adamuwuza Petro kuti pita kuti kunyanja ukawedze nsomba. Nsomba yoyambayo ukatsekule mkamwa ukapeza chani? Golide. pamene kungoonetsera chimene chimachitika nthawi imene iyi nkhani ya misonkho inali nkhani imene inali yosautsa kwambiri nanga si ayuda pa nthawiyi anali pansi pa aroma ndiye aroma amafuna kuti kuzibwera misonkho yochuluka herode ameneyo anali wankhanza kwambiri adapha mkazi wake weniweni Adapha ana ake ena komanso adapha azibale ake ambiri. Iyeyo ama samakondwera ndi wina aliyense wotsutsana ndi ufumu wake. Koma chimene tikuona apa pa nkhaniyi, zinthu zitatu zimene. Mateyu akufuna tidziwe zokhudzana ndi Herode ameneyu. Choyambirira, Herode ameneyu anali munthu osazindikira. Sanathe kuzindikira kufunikira kwa nyenyezi imene idaoneka, imene idanenedwa kale ku buku la Numeri. Sanali kudziwa zimene. Aneneri ena adanena zokhudzana Mesiya amene adzabadwa ku Betelehemu komanso iyeyu akusiyanitsidwa kwakukulu ndi anzeru akummawawa. Iwowa akuonetsa kuti anali kudziwako mawu kusiyana ndi Herode. Yesu Khristu, Mesiya waku Israeli koma iyeyo ali ku Israeli komweko osadziwa ayi. Chifukwa chake ngakhale Ayuda ambiri anamukana Yesu. Sanafune kumulandira Yesu. Ndi zimenenso tikuziona mwa Herode uyu. Anali munthu wosazindikira. Kachiwiri, Herode anali ndi mantha. Muti kuli mfumu ya Ayuda, mesa mfumu ndine? Zitheka bwanji? chinamchititsa mantha. Iyeyo unali udindo umene udapatsidwa kwa iyeyo ndi Aroma. Ndiye mwina ankadzifunsa, kodi udindo wanga ufuna ulandidwe kapena zikhala bwanji? Kuti wina afuna andichotse. Anazunzika mu mtima mwake. Zimene zikukhala ngati kusemphana pang'ono ndi za kuzunzika mumtima tinaona m'mbuyomu, Zechariah anavutika mumtima osati chifukwa choti anaopa kuti udindo wake utengedwa ayi, koma anaona mngelo, chinthu chodzidzimutsa, namvanso uthenga wodzidzimutsa. Anazunzika mumtima chifukwa anaona kuti udindo wake komanso mphamvu zake zikutayika ngati kubwera mfumu ina. ndiye kuti iyeyo mphamvu yake yatha. Kubwera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu kumapereka chiopsezo kwa iwo amene safuna kumgwadira. Ulamuliro wa Ambuye wathu Yesu Khristu umapereka chiopsezo kwa iwo amene sangakhale odzichepetsa pamaso pake, kwa iwo amene sangafune kumkwezeka kwa iwo amene sangafune kumulambira ndipo pamakhala kulimbana. M'malo mompatsa ulemu Yesu, timayamba kuona ulemerero wake. N'chifukwa chake pena Yesu Kristu akunena kuti nkovuta kwambiri munthu wachuma kuti alowe mu ufumu wa Mulungu. Nkovuta chifukwa chani? Chifukwa mwina amayamba kuona za chuma chawo, amayamba kuona za ulemelero wawo, amayamba kuona za zimene iwowo ali kapena ali nazo, m'malo modzichepetsa pamaso pa Mfumu ya mafumu. Lero lino anthu ambiri akulephera kubwera kwa Yesu Khristu chifukwa. agwiritsitsa ulemerero wao, agwiritsitsa zimene adapeza pa dziko lapansi pano. Mulungu akatipatsa zinthu, tisazikumbate m'manja chonchi, koma tiziike m'manja motere kuti akafuna atenge nthawi ina iliyonse ndikubweretsamo zina m'mene afuna. Koma tikakhala anthu amene tikugwiritsitsa zinthu zina za dziko lino lapansi, kutsatira Yesu kudzativuta. Mpaka kuti ngati munthu saseza mtanda wake, sangathe kunditsatira Ine. Ngati sitiseza mtanda wa Yesu. Sitingathe kumutsatira. Kuseza mtanda kumatanthauza chani? Kuseza mtanda kumatanthauza kulolera kuti ifeyo tioneke anthu opusa chifukwa cha Yesu. Kulolera kuti ifeyo mwina tizunzike kumene chifukwa cha Yesu. Kulolera kuti ifeyo anthu atipeputse kumene chifukwa cha Yesu. Kodi ndi mtanda wanji umene Yesu akufuna inuyo museze? Ndi chiyani mwina chikuchitika m'moyo mwanu chikukulepheretsani kumutsatira Yesu ameneyo moyenerera? Ndi chiyani chakupingani, chikukulepheretsani kutumikira Yesu moyenerera? Zimenezo ndiye chitha kukhala. Chosautsa chanu chikuvutitsani mu mtima ngati Herode. Iye adaona za ulemerero wake, adaona za ufumu wake, sadafune kuchitira ulemu mfumu ya mafumu. Nchifukwa chake tikuona tsopano za chiwembu chimene adachita. Poyamba akufuna adziwe, kodi nyenyezi idaoneka liti? ndipo iye anafuna adziwe zimenezi akufuna awerenge nthawi o ngati nyenyezi itaoneka pa nthawi yake anthu awawo ayenda adzafika lero ndiye munthu uyu ali ndi zaka zakuti chimenechi chimene akufuna adziwe kuti mwana uja akamuononge ndithu komanso akufuna adziwe kodi ndi malo ati ndikuti kumene mwanayu angapezeke. Nde akuuzidwa kuti ku Betelehemu adaitanitsa aneneri komanso ansembe aja. Adawanamiza kuti akufuna akampembedze pamene akufuna akamuononge. Akufuna amuphe mwana wang'onong'ono. Mfumu yaikulukulu ikuphaphalika ndi mwana wang'onong'ono. inali ndi mantha. Mbali ina, mantha amenewo anabwera chifukwa choti mumtima mwakemo anadziwa kuti ulamuliro wanga tsopano watani? Watha. Nthawi yanga yolamulira yatha chifukwa kukubwera mfumu imene idalonjezedwa ndi Mulungu, Mfumu yochokera kumwamba, Mpulumutsi wa dziko lapansi amene akubwera kudzapulumutsa anthu ake. komanso kudzaweruza adani ake komanso kuchotsa temberero limene lidayikidwa chifukwa cha kuchimwa kwa Adamu. Munthu ameneyo ndiye amene Herode akufuna amuphe. Mwina zinali zovuta kwa iye kuti akhulupirire mawu a Mulungu, kapena mwina iyeyonso Sankafuna kuti Mawu a Mulunguwo akhale oona. Kapenanso mwina iyeyo adakakamira tchimo, adakakamira mphamvu kapena udindo umene adali nawo. Inu, alipo anthu ena amene amakakamira udindo wawo n'kulolera kuti china chilichonse chitayike koma udindo wawo uja atani akhale nawo kaya m'pantchito kumene ena amalolera ndithu mpaka kupita kwa sing'anga cholinga akhale pa udindo wake kukakhwimira ndithu kuti pa udindo pano wina asabwerepo mu ofesi yanga ino wina asadzalowemonso Alipo ena amachita zimenezo, mpaka kutaya ndithu Chikhristu, kutaya ndithu Yesu, chifukwa choti akufuna asunge chipembedzo. Zimene akuchita Herode, akulolera kuti mpaka akaphe wana, cholinga choti asamale udindo wake. Koma Mulungu wathu ndi Mulungu wadongosolo. Chiwembu chake sikuti chinagwira, chidalephera. Mulungu akuwachenjeza anzeru aja m'maloto, Musabwerere kwa ndani? Kwa Herode, chifukwa afuna ampweteke Mwana. Herode adakanika ndithu, ngakhale adapha ana onse aamuna a zaka ziwiri kutsika m'musi, adalephera kupha Mwana wa Mulungu. ali wachichepere. Anthu ambiri amakonda kukamba nkhani ya ana amene adaphedwa awa kuti anali ngati anthu oyambirira kuphedwa chifukwa cha Khristu. Anthu ambiri amakonda kukamba kuti ana awawa ndi anali oyambirira kuphedwa chifukwa cha Khristu. Ndaganizirapo zimene ndaganizira chifukwa zona akuphedwa chifukwa choti wina akuopa kuti kubwera mfumu ya mafumu yesu kwake kale anthu ambiri amakonda kupanga ndakatulo zokhudza ana amenewawo ngati ndithu kuti ophedwa oyamba chifukwa cha yesu khristu kodi nchiyani chimene ifeyo mwina tikudutsamo tikuchiona ngati chizunzo chifukwa cha yesu khristu chizunzo chimabwera mmoyo mwathu mwa chikhristu sikuti nchodabwitsa ayi ndi gawo limodzi la moyo wathu wa chikhristu ngati tikufuna kuti moyo wa chikhristu ukhale wopanda zunzo lina lilonse ndiye chikhristu chake sicha Koma n'zomvetsa chisoni kuti Chikristu cha lero chikumalonjeza anthu lero moyo wopanda mavuto, kumalonjeza anthu lero moyo wopanda masauko. Koma Yakobo akutilimbikitsa, Chiyeseni chimwemwe pamene mukudutsa m'mayesero osiyanasiyana. Ndiye kodi ife Yesu Kristu ameneyu timamulandira bwanji? Timuvomereza motani? Lero alipo anthu ambiri amene amafuna ndithu kumukana Yesu, akufuna ndithu kumuchotsa Yesu. Kodi ifeyo tikuchita naye motani? Kodi tikumukananso? Kodi sitimkhulupirira? Kodi timamnyoza? Mwina sitingathe kumnyoza ndi mawu. koma ndi machitidwe athu ndi mayendedwe athu. Ngati tikhala moyo osasamala za Yesu, ndiye kuti tikuchita chimodzimodzi ndi kunyoza Yesu. Koma wonse amene afuna kunyozera Yesu, amene afuna kusokoneza china chilichonse cha Yesu, Baibulo limatitsimikizira kuti iwowo sangathe kukwaniritsa kuthana naye kapena kugonjetsa ufumu wake, chifukwa ufumu wake sudzatha. Ufumu wake ndi wamuyaya. Ufumu wake ndi wamuyaya. Mavuto angakule bwanji, tingayende moyo wosautsa motani, koma Yesu Khristu ali Iye yemweyo mpaka na kalekale. Ndiye tati tione kuti kodi chinachitika ndi chiyani kuti Yesu Khristu ameneyu apewe kuphedwa kotere. Ambuye anatetezera pakumuuza Yosefe, Choka, pita kuti? Ku Igupto. Kudzera m'maloto anatetezedwa ndipo anachokadi napita ku Igupto. Ndipo pa vesi 19 tikuona kunena kuti Herode atamwalira, mngelo anabwera nadzaonekeranso kwa ndani? Kwa Yosefe, kuti abwerere kunyumba kwawo. Pa vesi yake ya 22, Yosefe anamva za mwana wankhanza wa Herode, dzina lake Arkelasi. Iye anachoka kumene kuja chifukwa anachita mantha naye. So, mwina tsano. mwanayu ndi amene ayambe kusakasaka kuti kodi ndani nachokanso kumene anapita anapita kukakhala m'galileya ku nazareti ndiye pa zonsezi sikuti mulungu amangofuna atetezerere mwanayu ayi. Yesu, koma amafunanso kukwaniritsa mawu ake. Chifukwa chiyani? Wolemba, Mateyu, akunena kuti izi zinachitika kuti akwaniritse zimene zinalembedwa kuti, Kuchokera ku Igupto ndinaitana mwana wanga. Ngati tikuona Yesu wathawira kupita ku Igupto, ndiye mngelo akubwera ndi kumuitana kuchoka kuti? ku Igupto kuja. Kuchoka ku Igupto ndinayitana mwana wanga. Komanso tikaona makamaka nthawi ya ah, Mose, ana a Israeli anachokanso kuti ku Igupto, anapulumutsidwa kuchoka ku Igupto. Zimene tiziona kuti pali kulumikizana zimene zinachitika ndi ana a Israeli zikukwaniritsidwa ndi Yesu amene anapulumutsidwanso kuchoka ku Igupto, amene ndi Mwana wa Mulungu weniweni. Kuonjezera pamenepo, Herode atapha ana onse aja, tikumva kuti chani? akuti kupha kumeneko kunachitikanso kuti kukwaniritse zimene chani malemba adanena tikuona eti then zinthuzi zikuchitika motsatana ndi malemba sizingochitika mwangozi ayi zinachitika kuti malemba akwaniritsidwe ndinamva mawu kuchokera ku rama kulira komanso kukuwa mokweza, Rakelo kulirira ana ake, nakana kuti atonthozedwe chifukwa onse afa. Mulungu ndi Mulungu wachinsinsi kwambiri, ndi Mulungu wodabwitsa kwambiri. Ngakhale ndi nkhani yomvetsa chisoni, Koma sikuti yangochitika, ikukwaniritsa zimene Malemba ananena. Ndipo tikaona Yeremiya akugwiritsa ntchito kawirikawiri chithunzithunzi cha mzimayi wolira kufuna kufotokozera chisoni chimene Israeli ali nacho chifukwa cha uchimo wawo, kusamvera kwawo kumene kunapangitsa kuti iwo apite ku ukapolo kuja. Koma Mulungu akuonetsera kuti Iyeyo adzagonjetsa adani ake onse natenga napulumutsa ana ake amene adasankhidwa. Chinthu china chimene chikukwaniritsanso malemba akuti chiyani? Yosefe wabwera ku Yudeya kukakhazikika ku Nazareti. Akuti izi zinachitika kuti kukwaniritse kuti Iye. adzatchedwa Mnazareti. Zonsezi sizongochitika mwangozi. Pamene pakuonetsera chinsinsi cha Mulungu, Mesiya akubwera. Nazareti linali dera limene anthu amalipeputsa kwambiri, limaoneka losauka zedi, ndi dera lomvetsa chisoni. Ndiye tilumikize. Ambuye wathu Yesu Khristu adabadwira mchani? Mkhola la ng'ombe, malo omvetsa chisoni. Anagonekedwa modyera ng'ombe, malo omvetsa chisoni. Anathawa kuchoka kudera kwawo kupita ku Igupto. Anthu othawa nkhondo ndikhozo matero. anabwera nkudzakhalanso malo omvetsa chisoni ku Nazareti. Ndiye tikamapitirira, akudzafanso imfa yotani? Yomvetsa chisoni. Komanso pa utumiki wake, ndani adamulemekeza Yesu? Palibe. Akuluakulu achipembedzo amenewo ndi amene amamunyoza kwambiri Yesu mpaka kumpangira chiwembu, kumunamizira kuti aphedwe ndithu, nkufa imfa yomvetsa chisoni, nkukakhomedwa pa mtanda momvetsa chisoni, koma adauka kwa akufa. Ndiye nchifukwa chani zonsezi zikuoneka kuti moyo wa Yesu Khristu palibe pamene tinganenepo kuti apapa adali munthu wochita bwino. Akufuna adzifanizire ndi mmene anthu tilili mu uchimo wathu, chifukwa mu uchimo wathu ndife anthu omvetsa chisoni, ndife anthu osowa kothawira, ndife anthu ozunzika, ndife anthu opanda chiyembekezo mu uchimo wathu. Koma tikamudziwa Yesu ndi amene amadzatipatsa chimwemwe, amene adauka kwa akufa ndipo ali mu ulemerero, mpamenenso ife timakhalira anthu odala. Koma Yesu akadabadwira nyumba yachifumu, akadamayenda m'magalimoto kaya opambana, imene nthawi imeneyoyo zimene amazitenga kuti iyi njira yabwino ya mayendedwe kodi lero lino uthenga wake ukadaveka bwino kwanji kwa achuma okhawo mwina ukadafika koma kwa anthu ena akadaona kuti izi si zathu izi zimene za anthu olemera koma yesu adabwera kudzafikira anthu ozunzika Amene amaoneka oonedwa pansi Anthu ooneka opanda ntchito ngati inu ndi ine. Ndipo tonse ndife anthu ozunzika chifukwa cha uchimo wathu Ndipo pamene ifeyo tamudziwa Yesu ndi kubwera kwa Iye ndi kumukhulupirira, moyo wathu umasinthika. Ndiye mungaone kuti kodi nchifukwa chiyani Maloto onsewa amene akukambidwa, zonse zikumuchitikira Yesuzi, zikufuna zionetsere chiyani? Mulungu akufuna ationetsere kuti Iyeyo ndi Mulungu wamphamvu zonse. Ali ndi mphamvu ngakhalenso pa adani ake. Sizingatheke woipayo kuchita choipacho ngati Mulungu sangavomereze. Tikumvana bwino bwino ndibwerezenso. Sizingatheke mdierekezi kuchita chinthu choipa ngati Mulungu sadavomereze. Zidamukanika Herode. Chifukwa chake moyo wathu uli m'manja mwa Mulungu. Moyo wanu uli m'manja mwa Mulungu. Palibe kena kalikonse koipa kangakuchitikireni ngati Mulungu sangavomereze. ndipo anthu tonse tikadakhala ndi chikhulupiriro choterechi sibwenzi kupita kwa asing'anga chifukwa kupita kwa asing'anga kuja kumakhala kusowa kothawira kuti he mwina mulungu akhoza kulola izi koma nkadzitetezere uko ndingati kufuna kudzitetezera ku mphamvu ya mdyerekezi nkumapitanso kwa mdyerekeziyo ndi zimene zimachitika popita kwa asing'anga. Sabata ina yake timayenda mudzi, ine ndinadabwa ndimakusakusa kuti "Oh, kodi anthu akadamangirira wana zija zomanga mkuzi mudazionako amayi Madison muzidziwa mwina wanu mudamanga simudamange zipako kwambiri

Mulungu umamukhulupilira? Kodi Mulungu sangathe kutitetezera? Ee akhoza kutitetezera. Nanga bwanji moipa inu? Pepani koyamba. Tsono ifeyo tikhale anthu oti Mulungu atitetezera ndithu olo kwa adani otani. Ngati Mulungu ali mbali yathu, ndani angatitsutse? Palibe. Ngati Mulungu ali ndi ife, palibe amene angalimbane nafe, palibe amene angandigonjetse, palibe amene angandigwetse chifukwa choti Mulungu ali mbali yathu. Kodi ife ndife Akhristu otani? Kodi timakhulupirira ichi? Timadziwa kuti Yesu, Mulungu, ndi wamphamvuzonse? Kuti ngakhale Satanayo ali m'manja mwa Mulungu? So Satana ngati ali m'manja mwa Mulungu, nanga zoipa zonse zimachitikazi bwanji? Baibulo limatiuza kuti Mulungu wamulola kwa kanthawi. Mulungu akanakhala kuti sadamulole Satana kuti azichita zimene amachita, sangachite kena kalikonse. Komanso pomulola Mulunguyo, Satanayo, sikuti angomulola kuti akawononge china chilichonse ayi. Chifukwa zikadakhala choncho, eh, bwenzi tonse titatha kale. Wina amapereka chithunzithunzi choti Satana ali ngati mkango umene wamangidwa ndi tcheni. Eti ndiye tiyerekeze kuti tamanga mkango pa mtengowo Ndiye tchenilo likubwera nkudzafika pa njira izizi madukawa. Mkango ungathe kutipweteka ife? Ungatipweteke? Koma utipweteka tikatani? Tikayandikira uko. Zikutanthauza chani? Satana amawononga anthu amene amuyandikira n'kumakaseweretsera pakamwa pake. Adamangidwa, eh, Baibulo limatifotokozera mu buku la Chivumbulutso. Adamangidwa Yesu, eh, osati kuti idzabwera nthawi yoti adzamangidwa Satana. Eh, tuli Satana, eh, limati Yesu, osati Yesu ya. Satana. Adamangidwa Satanayo. osati zoti tidikire kudzabwera zaka 1000 adzamangidwenso iyayi zaka 1000 ndi zinozi chifukwa baibulo likagwiritsa ntchito zaka zoti 1000 zikungokamba nthawi yayitali kwambiri ndipo zimayimira kuchokera nthawi imene yesu khristu adabwera kudzafika mpaka nthawi imene adzabweranso kachiwiri nthawi iyi ndi zaka zimene mdierekezi adamangidwa ali pa tcheni ngati mkango umene wamangidwa pa mtengo apo, umaluma anthu amene ayandikire kuti? kumeneko. Satana amaluma anthu amene amamuyandikira, nakakondwera nzichitochito zake, nakakondwera ndi ntchito zake, namakamseweretsa, nkumaona ngati nde tate wawo, satanayo. Koma anthu amene. Apatukana naye, akana zichitochito zake, sangawakhudze, ngati Mulungu wam'mwambayo sangavomereze. Chifukwa chake Bible limatitsimikizira kuti mukaneni, chokani pa choipa choipacho, mukaneni Satanayo ndi zintchito zake, ndipo sadzakuchitani kanthu. Tisamadabwe kuti zina zikamatichitikira. Tisadzipereke tokha ku goli la Mdyerekezi, ku zichitochito za Mdyerekezi. Tikhale pamaso pake pa Mulungu. Chimene Mulungu anakonza adzakwaniritsa. Mulungu amagwiritsa ntchito ngakhale mkwiyo wa Mdyerekezi, wa adani ake, kuti akwaniritse zimene adalonjeza zabwino. komanso zoyera kwa anthu ake. Adagwiritsa ntchito Farawo, amene adali woyipitsitsa. Apa tikuona akugwiritsa ntchito Herode woyipitsitsayo, koma kuti akwaniritse chimene iyeyo adanenera kalekale. Ndiye pamene tikutseka phunziro lathu la lero. Tiyeni tione zinthu ziwiri pa nkhani imeneyi. Tiphunzirapo zinthu ziwiri kwambiri zimene, kodi kuvomereza kwathu pa za Ufumu wake wa Mulungu n'kotani? Kodi kuvomereza kwathu kukhala ngati kwa anzeru akum'mawa, kapena kuvomereza kwathu kukhala ngati kwa Herode? Kuvomereza kwa anzeru akum'mawa, anavomereza ndi chikhulupiriro, anam'tsatira, namulemekeza. Koma Herode adavomereza ndi kukaika ndi mkwiyo komanso udani. Koma ngakhale adadana naye natsutsana naye, zinali zopanda ntchito. Mulungu ndi wamphamvu zonse, amagwiritsa ntchito china chilichonse kuti akwaniritse ulemerero wake. Kodi ife kuvomereza kwathu kukhala kotani? Kodi kukhala. kwa chikhulupiriro, komutsatira Yesu, komulemekeza, kapena kukhala kwa Herode kokaikira ndi kokhala naye ndi mkwiyo. Mbuye atithandizire pa mawu ake amenewa. Tiyeni tipemphere. Atate, tikuyamikani chifukwa cha mawu anu amene mwatiphunzitsa. Anzeru akumawa ataona nyenyezi ija anabwera nadzamlambira Yesu Khristu. Ifenso Yehova tipempha tithandizireni kuti timlambire Yesu ameneyu timvomereze mwa chikhulupiriro Yesu ameneyu ndipo kuti tikayende naye mwa chikhulupiriro Yesu ameneyu tisakakhale ngati Herode amene sadakhulupirire Yesu adamuona ngati chotsamwitsa adamuona ngati chipsinjo moyo mwake pa zimene anali nazo pa udindo wake koma ife yehova tipempha tichotsereni kudzikuza kwina kulikonse kumene kungakhaleko kapena kutilepheretsa kuti tisamulandire yesu ameneyo ndi kumgwadira ulemerero ukhale kwa inu lero ndi kunthawi zosatha Mukhale nafe pamene tili nkuchoka pano, ndipo tipempha mdalitso wanu ukhale pa ife tonse pamene tikhulupirira Yesu ameneyu ndi kuyenda naye nthawi zonse. Amen. Amen.